ekenekwa m unu ọzọ ekenekwa m unu ọzọ a sị m gị kpụta oche yi nso werite foonu yi nso ọ bụrụ na foonu yi adịrọ na spika tinye na spika ka i wee na-anụ ife m na-ekwu ọfụma anyị abịago in another episode of Gbowa Onitshaness anyị na-akụ ntu n'isi hama ka na anyị na-akụ hama n'isi ntu ya na-abụ etu ọ bụla o si wee dị anyị ebe maka na anyị na-akụ ntu ma ọ bụ na anyị na-akụ hama na ovive a sị m unu na ọ nwelụ ọmarịcha okwu anyị ji maka ya wee bịa n'ụbọchị nke taata ọmụnwa bụ your anchor Okwuegbunam Ojii bụ onye Iyiawu obodo dibịa ee e ji Uncle Ojii wee malụ m ee ọmụ na nwanne anyị nwaanyị nọ n'ụbọchị nke taata mana ọ bụrọ m ga-eji aka m and ọ bụrọ ọnụ mụnwa ga-eji ọnụ wee kwuchiteli ya ọnụ ya ee nne m asị m gị nnọọ na gbowa n'ụbọchị nke taata ka ị gwanụ ọra na eze bịara ije onye ị bụ afa m bụ owele ifeanyị chukwura abụ m onye Iyiawu obodo dibịa dị n'ime ọnịcha ọnịcha ado ee unu afụgo na owele nwoke na owele nwaanyị na ya so biko nne m o nwelụ we have to be snappy and ịmago ka ndị mmadụ nwee ife a na-eme erika o nwere ife m ji maka ya wee invite yi because when we talk about sensitive issues it is also good we involve both genders maka ọ bụrụ na nwoke ka mụ na ya na-ekwu kịta o nwee ike a sị na ụmụ nwoke na anyị na-a-side-li ofu onye achọrọ m ka anyị kwukene ife gbasara sex education tata so anyị na-ekwu okwu ife gbasara sex education what kedu ife ọ imply to educate a child about sex.
Okay. Um, na, na mbụ ka anyị butugodu ife bụ sex. Okay.
Ịghọta.
Anyị wee gbagobekwa. Okay.
Abịa n'ọnụ Igbo, a sị na sex bụ ịkwa iko. Maọbụ mmekọ nwoke na nwaanyị. Maọbụ mmelịta nwoke na nwaanyị. Mm. Abịa n'oyibo, akpọọ na sex enwere types of sex enwere rape enwere love making so mana nke anyị na-ekwu generally tata bụ sex which covers the other two I mentioned okay. then abịa sex na Bible God used it to edify the woman and the man. In that it is what you do to bring about the birth of a child. Okay. Mhm. mana abịa n'anya ndị mmadụ fa na-ewelu na mmekọrịta nwaanyị na nwoke bụ ife ga-abụ ị nọkata i mee ya ị gabakwa mana ọ bụrọ ife ziri ezi Okay.
baịbụl mere ya ka ọ bụrụ na nwaanyị na nwoke tozue nụọ di na nwunye Okay.
fa edina
fa dina nwaanyị adị ime mhm. ọ mụọ nwa mana ị bịa na kịta n'ife na-eme n'etiti ụmụ ikolobịa na ụmụ agbọghọ n'ife gbasara sex ị fụ na ọ ife eji eji eche ọjị eji eche ọjị ọ bụrụ na eji eche ọjị is two for five for ten kobo yeah thanks for coming yes ịghọta a brand of uh, coke and uh, cake is done and you're gone. Okay. The next thing a ga-eme e kwube ma ọ dị ime ma o butelu ọya. Okay. O nwe ife mere ya. Because ndị na-abanye n'ụdị ife a na-eme bụ ndị na-eluro elu. Okay. so ị bịa enwere three categories of people enwe ndị nọ na their puberty age enwe ndị nọ na adolescent age then enwe the married men and women okwu ebe fa ịtọ anyị ga-eghe atụ emetụgbadi ya ọnụ one by one Okay.
this puberty age bụ oge nwatakịrị nwoke ma nwatakịrị nwanyị na-abanye n'ife a na-eme ọ marọ aka nni ọ marọ aka ekpe oge a ka nwaanyị na-ebido ịfụ nsọ ya a bịa n'oyibo a kpọ ya menses eh, mhm. ọ kpụba ala nwebe ajị n'ebe ụfọdụ ebe ụfọdụ mm.
ehe ukwu ya apụtaba nwa obere for ndị nwere ukwu for ndị nya o gosi na ọ banyebego n'ife a na-eme ị bịa na side nke nwoke ọ gbaba ajị ebe a gbaba ajị obi yes o sibe isi okay isi ọ na-esi bụ because of arụ ya na-go through transformation yes ịghọta ọ gbaba afọ afọ ọnụ yes ehe, ihe onu ya breakibe Okay. ọ na-ekwuzi ọ na-ekwu ka onye la aka aka ihe Ehe. Okay.
ịghọta Yeah. ọ na-etake authorities but in an inappropriate way because normally ife nya na ya na ife ọ na ife na-apụta n'arụ nyanwa amarọ ya Okay, okay. Now, uh, at this point, uh, i, i breakili the adolescent. The, yes uh, puberty adolescent puberty. and the Now, matured uh, man and woman uh, anyị ga-achịkọta adolescency and puberty. okay Now, ị ma na sex education is all about educating somebody about sex maka enwe ike mmadụ eloo na o nwe ife ọ ma mana o nwerọ ife ọ ma now if we are talking about the puberty and adolescence at what age ka ọ dị ka nne n'ịchịkọta ife naabọ at what age ka ọ dị ka ọ dị nice ịgwa nwatakịrị na-eso eso ieducate nwatakịrị na-eso eso about sex ihe na m- nke mụnwa ji bụrụ mmadụ okay nwatakịrị na-elu 4-5 i bido kụzibeli ya because ife na-eme kịta na ife na-eme oge gboo Abụrọ otu. abụrọ the same Okay. at the age of five nwatakịrị amalụgo pịba phone tinyebe tv on. Three years li, three years Okay. li. and the- and ọ nwego wisdom chineke nyelu every individual wisdom even animals Okay. wisdom so at that age ọ malụgo good a little bit of good and bad Okay. and ọ ngị bụ okenye ga-epushzie further Okay. then abịa in properly 8 9 10 bụ puberty age ọ na-abanye ọ na-abanye that age gwaba ya because age a a- mkpụrụ ala pụtabago that is for nke nwaanyị for nke nwaanyị e nwee ndị na-afụ nsọ 8 years o mere nwa- nwa oyi m nwaanyị Okay. 8 years o nwerọkwa ife dị ebe a Mana ọ fụbago period okay which means ọ bụrụgo a proper woman yes anything na ọ dịgo ime yes so that age ị fụgo na o nwerọzi ife ị ga-ezobere ya yes ị ga-agwa ya oge nke anyị nne nne anyị gwara na ị fụ manara nsọ gị gị na nwoke metụkọ na ọ metụnara ya aka na ị dịgo ime so o mee anyị you know, anyị wee abstain o from men a lot of things nwee fear ndị kịta ama m ma fa ma ife a na-akpọ fear because you see this uh, bumper short na-ewu bumper short na-ewu now a lot of things they are almost naked going out without knowing anything fa na-eyi aba n'ụnọ ụka fa na-eyi aba so many places fa amarọ left and right all fashion what is what is trending they wear it and what they find themselves inside mana fa enwerọzi na e nwe a- na e nwe ife e wepụ n'anụ wee na-eli anụ Okay. so at that age of 8 7 ị gwa ya nke a bụ gịnị penis nke a bụ gịnị vagina nke a bụ gịnị breast mm-hmm. e nwe ife ọ ga-abụ i mee ị dị ime
ọ dị ya in the subconsciousness na mami agwa gị na ụdị ife a na-eme na ọ bụrọkwa ezigbo ife then nke nwoke ị gwakwa nke nwoke ife a bụ your penis then I, the chest ajị adịba gị okay ị gwa ya ọ gbọbago armpit ị gwa ya sị ya nekwa ife ife a ọ kwa ife i ji bụlụ nwoke nobody should touch nobody should touch it it is your own private property okay I, as a mother, have no right to it.

call the son maka ebe na-afụta ya bụ ọ dị ọ dị ka ọ sọsọ ụmụ nwaanyị ka a na-arapụlụ sex education It's for both.
so ebe anyị na-ekwu okwu now i want us to learn because that is what we are looking ngị nwa bụ nwoke you are supposed to ịkpọkwa nwa yị nwaanyị at some age and at some stage nne ụdịrị ife dị etu a nwoke metụ ya aka ebe dị etu a bịa kpeelụ m ị gwakwa nwa anyị nwoke ife dị etu a ife dị etu a azụ so tie mkpu so the education should not be one sided at all nwaanyị na-ekwu nwoke na-ekwu because ị watch ya kịta ị fụ na maybe that woman ebe a mee kịta may not have time to educate if the you chi- the now children it about goes it. beyond barriers ị ma a sị na family is a group of people that, that is related by blood and live Yes. together Yeah. it goes round the whole family Okay.
ị fụ nwa nwanne gị ka ọ na-eme ajọ ife speak out Okay. ị fụ nwa nwanne gị nwaanyị speak out Okay. ị fụ onye nke na- speak out Okay. because ị gba nkịtị to go back to you Okay. Do you understand? Yes. Edu, eh, this sex education goes beyond barriers. Onye ọbụla ma ị nọ n'afịa o, ị nọ n'ọfịs o, ị nọ na bank o, ebe ọbụla ị nọ, have it in mind. Ị fụ a child, speak out. Eh, Because na nwa afụ mebie ị ga-asị na o mebie Is- no, no for instance ndị be anyị amarọ o nwe ife a na-akpọ chain reaction e nwere ike ịzụsịa nwa ya ọfụma ọ pụọ n'ilo onye ọ ga-afall in love with abụlụ ofu onye a na-azụrọ ọfụma ị fụgo ife o ji wee dị mma and ọ bụrụ na esisi rapụ ya na ọ nya na ọhụ nwa anago n'iyi ị ka amarọ how emekata emekata where they ka anyị na-esokwa ahụ Eh, so now akọwala anyị okay ka anyị na-eso mm, nwa nwanne gị bụ nwanne gị yes neighbour gị bụ nwanne gị. Yes. oge anyị na-eso n'ime ogbe oge anyị bido you know, ị na-ahanggharị out o nwee mama mmadụ gata ọfịs ee o lugo otu a ngwa ka m gwazie nne na nna gị ka fa mara ife ị na-eme n'ilo and obviously ọ ga-eje ọ gwa nne na nna gị na ya fụkwalụ gị na nwoke ka unu kwụ ebe dị otu a nya nyanwa ga-esigodo ebe a tili ife nata before nne na nna ya emekwu okwu yes because it's a societal thing ofu onye ada azụ nwa okay Ehe. so mana ife anyị na-afụzi now bụ na sọ onye mụ nwa na-azụ nwa okay because m fụ bịa kwue o butegoro m nsogbu parent ga-attack bagoro m ọ gbasalụ m ọ bụ nwa m ọ bụ ekwu ka nwata nwata nwaanyị yili half naked mbedo ukwu i je gwa mummy ya ọ sị ya ma ọ ihe o yi ma ọ gbasara so na ọ nya goteli ya so na even ụfọdụ ụmụ nwaanyị bụ ihe na-ejizikwa aka ba ala- alalụ ụmụ ba ala anya na ịgba ashawo yes but that's by the way now we've uh, we are uh, progressing from the uh, adolescence and the puberty Mhm. we get to

n'uche nke aka m the only thing I see is the abuse of sex I see that na a na-enwe abuse of it mm-hmm. and also you made mention of na sex bụ for procreation mm-hmm. that is not only the reason for sex. Yes, yes. Sex also is for pleasure. And for because, reconciliation.
And uh, so if na if uh, on alụ erika hmm. that any woman not married woman the power of sex ma ife ọ ga-eji ewe menwu. Do you understand? Okay. And ọ na-esekwu okwu na different marriage. So as matured people we can take marriage out of it mhm, maka ikwubo okwu marriage ma na we are talking about biblical terms mhm, even ụbọchị bulugbo ọ ete na friday na ịbụ virgin wee jee wee nụọ di yes do you understand though the, a lot of things a change sigo now because as we move by the so now in the matured mind to the matured people sex can mean different things to them

kedu ife a ga-eme ka a wee curb the abuse because na if you are not well educated about something you might be doing something unknowingly yes because anyị na-eji anyị na-ekwu kịta ka ọ na-adaba ụwa out of ee eh, o nwerọ onye anyị ji maka ya wee bịa mm-hmm. but that abuse a na-enye sex mm-hmm. how can we curb it okay number one a ga-ebido from advice and counseling guidance and counseling sort of Okay.
ka m na-eso I remember the first time m fụ my period ị wọta Mhm. amarọ m ife ọ bụ but my mom agwago m na e nwe ife bụ ezi na ezi nwanyị na mụ fụ bịa mụ gwa ya na ọbala na ọ ga-esi m n'ụkwụ pụta Mm. na arụ m you know so m bịa gere ka ọ ga-esi pụta a ga-egbu m arụ ka ọ kedu ọ sị na ọ pụta na m ga-ama na ọpụta mmụgụ ya na ọbara but then enego m arụ na o nwere ebe you know Yes, eh, yes. nwa mmiri eh, ife a bụ an adult issue ka anyị na-akpa ya Yes. Eh, so no holds back so nwaanyị na a ga-enwe ife ebe e gbuwalụ arụ m ọ ga-esi gbapụta Okay. You know, but on that fateful day it came out, anọ m na class and I was in between a boy and another girl so the thing gbaa mụ a na-enwe ife na-arụ m ọkụ m gbakwa nkịtị next thing ọ drop kwa you know I noticed na my pant dị wet Okay. so m bịa kunie pụọ jee m- metụ aka fụ ya ọ bụlụ red m tie mkpu because I don't know how it came Okay. but due to na my mom agwago m so m gbazia nkịtị manage-iri bịa nọdụ anị m ka anọzi anị you know the thing mee o stain-zieri na-ekwezi m ekuni ọtọ egwu everything dey me teacher amara ife na-eme m. and before m si class pụọ dada achọ m everybody nasịa wee ji sweater m wee kechie onwe m wee naba Okay. luzie m gwa ma
sị ya nekwa ife mee you know akọwasịa ya kọwasịa m ife ọ gwa m Okay. gwa m m tinye pad though na pad ekwerọ m wee gaa but i managed it so from there my mom gwa m ị fụgo na ị bụlụgo nwaanyị ị na-apụ nwoke metụ ya though what they told us then wasn't too good because ị ma-akọlụ mmadụ na gị na nwoke mekọta Yes. ị dị ime ị ga-agwa ya ife ga-akpata ịdị ime ahụ Yes. na ọ ga-edina nata ya Yes. banye o welụ arụ ya tinye n'ime arụ ya Okay. ehe ị wọta and o nwe ndị- oge ndị o nwe oge ndị m nwaanyị ga-anọ dị ime ịma ọma- ịma nọkọta bụ ordinary tinye arụ ya n'ime arụ ya dị ime mba Okay. e nwe oge you know ọ ga-abụ otu oge you are not safe okay you, you've seen your period then it comes and that period is a time of procreation okay. anything then ị dịgo ime okay mm-hmm.
so this is the proper way it should be okay so, so okay.
and I can kwụsịkwa then ọ bịa every month ọ jụọ anyị sị ị fụgo nsọ my mom ga-abịa pịa ya aka n'isi ebe a ọ mụrụ m ka o si ene mana ọbala ga-ekunite ọ sị na ị nọ na nsọ o nene anya na your feet n'azụ Mm. you know that way ọ sị na ị nọ na ị nọ na nsọ that way ọ ma na ị nọ na nsọ bi ọnwa ọzọkwa na-elu at that time ọ sị na ya ka ị ka afụrọ nsọ gị You can say mba na ọ ka ọ pịa ya aka ebe a. O menekwa gị like that. Etiti aka ya ọ sị okay na ọ ka apụta. Okay. These are precautions you take. You guide the girl child. Sị Okay. ya nekwa na ife ndị a na-adị. O bulu ya n'obi. Ị gwakwa nke nwoke sị ya ị fụgo kịta ị gbabago ajị. I megide i megide ị bịa tụba nwaanyị ime. Ha ị nụbagokwa ya.
Okay. so ife ị ga-eme bụ gụba akwụkwọ gị oge nwaanyị na-elu elu Oge nwoke. oge nwoke na-elu elu o luo oge a ị malụgo ife dị na ya malụ ka ị ga-esi banye malụ ka ị ga-esi pụta Okay. so ejekwana kịta je gbaba ọnya ị gbaba ọnya ife ị fụkwa ị fụ mụwa bụ nwaanyị ga-asị ị fụ onye a ị ga-anụ ya Ị ga-eje dan o maka o ebe i bido ebe ị malụ banye ị ga-ama apụta Okay. Okay. Now that is uh, um

a sị na amazi ka esi asụ ya na ife nwa alụ gbaa arọ ọ bụlụ alụ alụ alụ ọ bụlụzie common thing alụ gbaa arọ ọ bụlụ omenala. ọ na-akọwalụ nwatakịrị kpata anyị ji afụ ife dị n'ime ya. na nna na-edina nwa ya Okay. nwanne na-edina nwanne Yes. in some cases nne na-edina nwa I've seen where it happened Okay. ehe asị na amara ama mana ị gwa nwatakịrị sị ya ị fụ ala mmadụ emetụkwana ya ya ọtọ gị sef mmadụ ama mfụ ya Okay. i gotelụ ya towel gotelụ ya house coat e nwere bathing robe I- ọ- ọ ọ dị ka afe o yili ekpuchie ya ọ ma na na ọtọ ya na ị ma mfụ ya anyhow the same thing go uh, if I apply to the girl apply to the Apply boy to the man. from ị na-agwa ya sị ya "I- ị fụ nke a sọ gị nwe Okay. So so if we if we toe this line, a ga-akọ ọbụ A lot the of- excesses of yes uh, uh, the, A lot the of extra- abuse yes, of yes, sex yes. ịghọtago onye nwezia nwunye ma ọ bụ ife sọsịrị ya nya mebe or before mmadụ a na-etinye aka ọ malụ na o nwere any consequences pụta na a particular thing No. that you can be able to Very well.
okay. ife anyị na-ekwu bụ eh, maka ụfọdụ nwere ike na-asị eh, ma n'ụwa echangego anyị ma na ụwa change but in everything anyị na-ekwu okwu enwere consequences mhm, mhm. if you abuse sex enwere consequences because sex is also a spiritual thing yes, it is where a na-exchange spirits ka nchelụkwa because eh, eh, nke a gakwara ndị dị matured yes if this sex is a thing to be enjoyed yes from what the bible says is a thing to be enjoyed you know e nwee ife e ji sex emegasị di na nwunye na-ese okwu nke a debe iru ụta nke a debe iru ụta Hmm. ịghọta which is na adịrọ mma yes di na nwunye chọọ ka fa reconcile ya ka fa mekọọ yes agbanyụ ọkụ yes ị needịrọ ịgbanyụ ọkụ nwoke ga-afụ ọtọ gị maka na ọ di gị yes ngị bụ nwaanyị afụ ọtọ di Na ọ bụrụ oge mbọsị ọ ọbụla ga-esiri na-agbanye ọkụ. kwalụ Mm. mbọsị ọ ga-esiri kwalụ ike ọ tụfuo eriri na south ngwa ejebe east ịgbanye ọkụ ife die nna Ụgwa kedu dị ife ọ bụ rape ya.
biko ọ ọ ọ dị ike ọ bụ Eka na ọ dị possible rape ya. Mm. you find that unu mesịa ife a mekọ a na-enwe ụsọ
ụsọ na-abata anụ na-akpachapụrụ anya nke bụ nwaanyị adị ime maka na ụdị a ka maka na ụdị a bụ ife achọrọ ị ma na Chinua Achebe kwulie ọ sị na family ọbụla bed na-eshake oge ọbụla na nsogbu na na-adị peace na peace na-adị ya maka bed na-eshake na ara peace adị Ehe. nsogbu adị then the final thing is because we are concluding the final thing is our schools our churches

ịkụzi sex education dị against bad. Bible Okay. ma ọ bụ ụfọdụ nwere ike sị na ọ dị na ọ dịrọ biblical or maybe na ịkụzi bụ imebi nwatakịrị ịkụziri nwatakịrị ife ọ na-amarọ n'oge so now as it is it is now the ministry of education Mm. per se from what you said that not all schools uh, should, as a point of duty, make it a, a, a, yeah, a reality. A reality that na abịa na every school system. Mm. Ọ bụrụ na from primary four, mm. bụrụ na from primary five, let there be a subject called sex education. Anapụrụkwa m ya okwu.
Like me now, abụ m a teacher. Okay. Do you understand?

mummy ọ ga-adị m- eh, mummy adị ime ebee ka nwa si apụta ị ga- ị ga-asịkwara ya sị na nwa esiro n'ike Uh, apụta no, no, I understand you. What I, what we are saying in, in the school system ka government tinye anya yes n'ife gbasalụ sex education. ka e nwee subject to it right Yes. Okay. But now, ọ bụlụgodu na ọ bụrọ a subject, na ebe dị ka a bịa n'ife health science, si mee nya ka ọ bụlụ a topic ha ga-edenye na na my school now ị bịa na churches na ọ bụrọ sọsọ abịa na-eti holy ghost fire die by fire die by fire every enemy every enemy because enwe ife m notice we keep praying without even doing the necessary things things yes so why ihe ji ekwu ya bụ abịa na ife dịka anglican church enwe acm abịa na roman Catholic. catholic Charism. block rosary nwekwa charism wee nwee charism so many societies no charism bụ for adults and other things, but nke no ndị for okwu- children as well Yeah. so what we are saying is this abịa na acm let them start from there Mhm. abịa na block rosary let them start from, from there there exactly that block rosary abịa na ihe gbasara ọ bụrụ na enwe youth fellowships let them continue from there Mhm. then abịa na pentecostal churches enwesị children sections yes ka ministry bayala efu ya unu afụzina ya na ọ ajọ ife ajọ ife or you waste time Ọ, me- na ụfọdụ ga na-asị ya na ajọ ife and oge ụfọdụ onye kwesịkwa ịkụzi because some of these things that when you don't have people nwee good psych to teach these kids ọ bụrụ nwatakịrị pụzia na ilo fụlụ onye lafuziri ya ọbanye ọ bụrụ a different ball game okay so now we are concluding Mm. the society has a, a role to play ịfụ nwa mmadụ ka ọ na-eme ife adịrọ mma as regards sex Mm. you have the right to report Mm. ya bụrụ na ikwu mana ya bụrụ na onye gwa onye anụrụzi the school system should help us Mm. ọ bụrụ na abịa na moral instructions there should be a section yes ga-abụ na ife a ga-akụzi that day bụ sex education Mm. then the churches should also help us ife anyị na-ekwu okwu bụ na like I always say na ntị ga-anụ ife abụkwa nke ra ka okpu ata na ntị eji anụ ife dị n'ime ngịnwa na-ege m ntị ị share this video oke isi ama esoghị n'aka o nwere ife ga-eme na time na ị share this video na ọ sọsọ ezigbo ife ga na-eme ma ị share this video mhm. share it so that others will learn share it so that onye nụ ibe anụ maka na onye amarọ ibe ezie ezie biko nụ asịkwa na ọ ka ọ ra m n'ọnụ na today's episode of Gbowa with my sister Ifeanyi Chukwura anyị bụ owele owele nụ wee na-asị unu biko nụ onye afọkwa ọnụ tata asị ife echi echi na Gbowa ka anyị nọ ọ na-ada Gbowa daalụ